Wawas fumu wawas fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene waphedwa, okuphayo kukhala mkazi wake kapena kuti chibwenzi chake. Umu ndi mmene zilili, mnyamata ameneyu amachokera ku Malawi ku Mzimba koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Pretoria. Mnyamata ameneyu anabwera ku South Africa mu chaka cha 2020 ndipo wakhalako kwa nthawi yaitali. Tsiku lina bwana wake anamutenga kuti kagwire ntchito, uku anapita kwa ambassador. a ku Cameroon akugwira ntchito ija kumalo kuja, kunalinso mtsikana amene ankagwira ntchito kumalo kuja. Mtsikana uja anayambocheza ndi Lucius, Lucius-nso anampoyirira mtsikana uja mpakana anasinthana manambala, chibwenzi chinayambika. Akhala akucheza kwa nthawi yaitali ee! Tsiku lina mkazi uja anamuza Lucius, udziwa chani, bwanji osabwera udzakhale ndi ine? Lucius anatenga zinthu zake anakakhala ndi mkazi uja. Akhala limodzi kwa nthawi yaitali ee! Tsiku lina mkazi uja anamuza Lucius, bwanji osayamba kupanga zinthu zako? Ndipo Lusiyasi anatengadi mawu aja, anayamba kupanga zinthu zake. Mkazi uja ankapanga advertise bizinezi ya Lusiyasi. Lusiyasi ankakonza ma AC, kumawapanga service ma AC, ndi zimene ankapanga. Ndiye bizinezi imayenda ndithu. Tsiku lina Lusiyasi anamuuza mkazi uja, Ndimafuna nditakupatsa mwana. Koma mkazi uja sanam'bisire Lusiyasi, Ineyo ndi zosatheka kutenga mimba chifukwa chakuti ana amene ndili nawo anandipanga opaleshoni nde ndili ndi ana awiri, panopa sindingathenso kubereka. Kenako Lucius anamvetsetsa mkazi uja ok chabwino nde amakhala komabe zinamukhuza Lucius. Tsiku lina mapepala ake anapanga expire I mean permit yake. Anamuuzanso mkazi uja ndimafuna ndipange renew permit yanga koma ndifuna ndigwiritse ntchito iweyo. ngati mkazi wanga. Mkazi uja anamuza Lusiyasi, ndizosatheka chifukwa choti ineyo ndinali okwatira mamuna wanga anamwalira nde mamuna uja amagwira ntchito m'boma nde kuli ndalama zimene amandipatsa ku boma panopa amandiziwa zoti ineyo ndine widow mayi oti mwamuna wake anamwalira nde amandipasa ndalama zija ineyo ndimalandira za amuna anga ndiye kuti ndisinthe status kuti ndine okwatira zotsatira zake ndalama zija sazandipasa aziti unakwatiraso nde sindifuna kupanga zimenezi Lucius anamvetsetsa mkazi uja komabe zinamukhuza anamuza okay chabwino nde akhala limodzi ee kenako Lucius anapeza chibwenzi panja amakhala limodzi amapitaso kuchibwenzi tsiku lina anamuza mkazi uja ndifuna mpite ku Malawi ndikaone anthu. Mkazi uja anati, Ok, chabwino. Anatenga zovala zake n'zinan'zina, anaika m'bagi, ananyamuka buli. Ndiye mkazi uja ankaganiza zoti Lucius wapitadi ku Malawi, osadziwa zoti Lucius wasintha malo. Ndiye mkazi uja wakhala ee, wakhala ee, kumacheza naye Lucius, ah, ndili bwino, ndili ku Malawi, izi ndi izi, osadziwa zoti Lucius ali kwina. Ndiye mphekesera inayamba kumveka, kuti chibwenzi chako chija chili kwakuti? kuti mamuna wako uja ali kwakuti? Kenako mkazi uja anangopanga follow up kuyambofufuza ali kuti ali kuti ndiye mpakana anaziwa zokuti Lucius anapeza mkazi wina anakwatilana iye uja anangomusiya kumnamiza zoti wapita ku Malawi ndiye mkazi uja dzana anamema mbola anampanga track Lucius mpakana anaziwa pamene ali anatuma zigawenga zinakangomushuta Umu ndi mmene wafera Lucius. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, mkazi waku Joni ngati wakukonda amakhala zoti wakukonda. Samapita uku, uku, uku aa amapanga za iwe. Ndiye iweyo ukamapita uku, uku, uku zotsatira zake amangokuphapo. Si bwino kugwa mu chikondi ndi mkazi wa ku Joni mukudziwa za kuti mkaziyo akukukondani kwambiri, inu nkuyambopita uku, uku, uku. Zotsatira zake mkazi uja adzakupangani chipongwe. Lekani zimenezo. Komanso ngati mufuna mapepala osamadzera mu chikondi, chonde akuluakulu lekani. Ndi bwino kupita ku Home Affairs kukakhala padzuwa ndikulipeza pepala lija. Koma zomati mdzere mu chikondi kwa wina wake, zotsatira zake mudzaonana nazo zakuda. Chifukwa muzakayamba anthu oti kukusiyani sangakusiyeni pokhapokha akukupheni. Ndi zimenezi. ndi zimenezi akuluakulu osamayesa osamayesa palinso anthu ena ake mumapita ku home affairs mumakakumana ndi anthu amakunamizani ee ndimagwira ntchito home affairs ndikupangira process mapepala ako ndipase ndalama mwakuti chonde akuluakulu osapanga zimenezi anthu ambiri akulira anandidyera ndalama pemiti yanga mpaka pano anandidyera ndalama anandipasa pemiti ya feki akuluakulu osapanga mistake imeneyi ngati mufuna pemiti pitani ku home affairs straight kaimeni padzuwa akakupangirani zikatheka koma osamadzera kwa anthu, anthu ambiri akulira.